Anois ar an líne tá Peadar Ó Caomhánaigh, ceann de na chéad bhunaitheoirí na Pop Up Gaeltachtaí. A Pheadair, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren. Tá dea-nuacht agat an mhí seo maidir leis na Pop Up Gaeltaí, a Pheadair, nach bhfuil? Ní hamháin san ardchathair ach timpeall na tíre chomh maith, agus timpeall an domhain freisin, nach bhfuil?
Ie tá, gan amhras ar bith. Théis dhá bhliain d'uireasa na Pop Up Gaeltachtaí tá siad ar ais. Beidh muidne ag bualadh le chéile sa Cobblestone i mBaile Átha Cliath ar an gceathrú lá fichead ach tá siad théis a bheith ar siúl le déanaí i gCluain Tarbh, Cois Bá, thíos i gCluain Meala i gContae Tiobraid Árann agus in áiteanna eile ar fud an domhain ina measc Lúndain. So tá sé ar fheabhas ar fad. Théis an-a-chuid ama agus muid ag fulaingt de bharr na paindéime seo, tá na Pop Up Gaeltachtaí ar ais agus tá daoine ag bualadh le chéile. Agus cinnte, bhí cúpla Pop Up Gaeltacht ar fud an domhain a d'fhan le chéile ar líne, ach níl aon rud níos fearr ná bheith i dteannta na nGael agus ag dul amach agus súp a bhaint as an oíche. Agus, yeah, tá muid thar a bheith buíoch go bhfuil muid ar n-ais agus le cúnamh Dé, beidh sé díreach mar an gcéanna agus na seana chinn. Yes, dea-nuacht é seo agus le cúnamh Dé ní bheidh aon athrú maidir le Covid chun na srianta a bheith teacht ar ais, you know. An féidir níos mó sonraí a thabhairt amach maidir leis an oíche sa Cobblestone an tseachtain seo chugainn? Yeah bhuel an rud is iontach, an rud is iontaí faoi Pop Up Gaeltacht ná go bhfuil sé thar a bheith simplí. Beidh muid ins an Cobblestone thart ar a hocht a chlog go dtí deireadh na hoíche agus má tá Gaeilge agat nó má tá tú ag foghlaim na Gaeilge nó má tá tú ag iarraidh do chuid Gaeilge a úsáid nó a chleachtadh tá fáilte romhat bheith linn agus sin é, chomh simplí sin. Beidh deis agat bualadh le Gaeil ó gach aon choirnéal den tír agus níl aon rialacha, níl aon scrúdú iontrála, ní bheidh aon duine ag cur brú ort in aon chor. Uh, an t-aon rud ná go mbeidh muid ann agus go mbeidh muid Gaelach agus go mbeidh muid ag ól agus ag baint súp as uh, comhluadar a chéile. Ok, conas gur féidir le héisteoirí Near FM a bheith ar an eolas maidir leis na tionscnaimh Pop-Up Gaeltachtaí a Pheadair ní hamháin i mBaile Átha Cliath ach timpeall na cruinne, timpeall na tíre agus timpeall an domhain freisin as seo amach? An bealach is éifeachtaí lena é sin a dhéanamh ná díreach cuardach a dhéanamh ar Pop Up Gaeltacht ar Facebook nó ar Twitter. Is iad na meáin shóisialta is dócha an bealach is fearr a úsáideann daoine chun eolas a chur amach faoi na Pop Up Gaeltachtaí agus you know ní bheadh aon Pop Up Gaeltacht ann murach na meáin shóisialta mar tá sé thar a bheith éasca eolas a chur amach saor in aisce do dhaoine agus toisc sin úsáideann an chuid is mó de na Pop Up Gaeltachtaí ar fud an domhain, úsáideann siad leathanaigh Facebook nó grúpaí Facebook chun eolas a thabhairt amach maidir le cá háit a mbeidh siad an chéad uair eile. So tá leathanach Facebook mar shampla ag Pop Up Gaeltacht Cois Bá, tá ceann ag Pop Up Gaeltacht Cluain Meala, Pop Up Gaeltacht Chorcaí, Pop Up Gaeltacht Londain agus chuile áit eile, Pop Up Gaeltacht Nua Eabhrac, tá siad ar fad ar Facebook agus ar Twitter. Um, agus dar ndóigh déanann muid iarracht uh, an scéal a chur amach ins na meáin áitiúla chomh maith, so bíonn siad ar an raidió áitiúil cosúil le Near FM agus bíonn siad ins na nuachtáin áitiúla chomh maith nuair a eagraítear iad. Don phríomh ceann um, an, an chéad cheann riamh, an ceann um, a bhunaíomar mé féin agus Oscar i mBaile Átha Cliath, úsáideann muidne Facebook agus Twitter agus Instagram uh, sin an bealach is fearr agus is fusa le heolas a chur amach.